Apatu tabwera ndi update yokhudzana ndi imfa ya malemu Victoria Bobe. Zili potani pakanali panopa? Kodi akathyali amene anapanga chipongwe chimenechi agwidwa? Tikukambatu izi malinga ndi kunena kuti a Peter Mukhitho adakamba okha kuti no adaiuza polisi ichite kafukufuku ndipo no lipoti likhale lili lede pomapita one week kuti kodi no apeza zotani za akathyali, anthu oipa amene anapanga chipongwe chimene chija. Leroli a Peter Mukhitho abweratu ndikudzapereka lipoti kuti no zili motani. Akunena kuti anthutu ambwandiridwa angapo ndithu ndipo no ndoti akusungidwa ndithu m'manja mwa polisi namafinyidwa zofinyidwazo kuti mwina mwake aulule bwinobwino ndipo akunena kuti Maina a anthu amenewa alipo ndithu kagulu. Sawatchula pakanali panopa chifukwa chonena kuti akafukufuku adakachitikabe. Komano polisi ikuyesetsa ndithu kuthamangitsa zinthu nchifukwa akunena kuti ambwandira ndithu kagulu ka anthu. Akuthamangitsa zinthu cholinga chonena kutino apange fainolazi china chilichonse akatero ndekuti tidzabwerano ndi maina aja tidzadziwe kuti kodino ndi andani Ndandani, ndandani, ndandani. Nanga kuti kodi nchifukwa chani anapita kukapanga target kukapha mzimayi osalakwa ngati amene uja? Mzimayiso ofunikira ngati uyo chifukwatu mzimayi ujatu anali ofunikira and ndiye tidziwe kuti anamupha chifukwa chani akaulure zinthu ngati zimenezozo ayi mmenemotu ndi mmene ziliri I think that's good ngakhalebe sitinamve mayinawo ife tikungoyembekeza kuti masiku ochepa chabe tikhale tikumva kunena kuti kodi anthuwo ndi andani amenewo? mm tiaoni anthu oyipa ngati amenewo nkhandwe za anthu ngati zimenezozo tizione kuti kodi no zimaoneka bwanji ndi zimalingalira chani kukachotsa moyo wa mzimayi osalakwa ngati amene ujayi pokambatu a Peter Mukhitho akunena kuti akuti kulitu kuteko anthu ochuluka kwambiri amene akubwera ndi maumboni and maumboniwo zikuoneka kuti no iyayi amulumuzana amenewa mwina mwake ziavuta kuti athawe milandu imeneyi maumboni ndi aku, akukhutuka ndithu onena kuti anthuwa zikhozo wayipirapo ayi zimenezo ndi zimene zimafunikira chifukwa ndiye kuti no Ah, sizinayende bwino pamene paja sizinayendepo bwino and tinayibweretsa nkhani kudzayifotokoza kuti sizinayendepo bwino mm kungokamba mokumbutsana mayi victoria bobe ndi ajatu adaomberedwa ku chigumula eya akuba atagumula mpanda wa nyumba yawo nalowa mnyumba adachita kuthyola chitseko ndikukafika kumene kuja nkupezeka zonena kuti chani amamukakamiza mamuna wawo apatse ndrama mamuna analibe ndrama basitu ndikulanda laptop ndikuwaomberanso pamutu mpakana amayi aja adatisiya Okamba nkumakambabe zochuluka kunena kuti nchifukwa chani kodi mzibamboyi nanga wasiyidwa ndi moyo kungopanga tageti mzimayiyu moti chimachitika ndi chani amenewotu adali ma comments amene anthu munkasiya ndipo tinkawerenga ehe pano tinganene kunena kuti ndi funso lomwelo limene anthu ambiri ali nalo chifukwa sizimapanga sense iyayi does not make sense mu nyumba muja ngati panali munthu amene amayenera aphedwe oyambirira adakakhala bambo chifukwa chani tikanena kuti mwina mwake amalimbana nawo akuba aja koma ndiye kuti kodi inu kuti akamuphe mzimayi ameneyi kukasiya bambo uja chimachitika ndi chani Hmm? apo ayi adakapha anthu onse nde tidakadziwa kuti a chichi chidaliko koma kodi inu pokangopha mzimayi yekha uja kungosankhulako mzimayi yekhayo muti kodi inu awa sadali ma hitman idea tu imeneyo tu ndi imene yakhala kumapanga play mmutu mwangamu kunena kuti no awatu akhoza kukhala kunena kuti adali anthu otumidwa kuti akaphe chifukwa pali anthu ena ake omwe ganyu wawo ndongopita basi kukapha amatumidwa ndi anthu ena ake ndikufuna mukandiphere wakuti wakuti akapita ndalama zanu ndi izi nchifukwa chake mnyumba muja po zotenga zonse zimene adatenga adangotengamo chani laptop yokha mwayiona mudali zinthu zosiyanasiyana katundu osiyanasiyana mmenemuja mudali mafoni zina zoterozo e, bwanji adangothamangira kukangotengapo laptop yokha ndikumupha mzimayi yekhayo osatinso kuti no kuti kulimbana ndi mzibamboyo ayi opanda kumkandakanda kapena kuti no anammenya anakomoka aa kukangoombera mzimayiyo mukuti kodi anthu amenewa sadatumidwe? idea yotu imene imayendera mmutu mwanga idali yonena kuti Zikhozotheka kunena kuti no amayiwa malinga ndi kunena kuti no amapanga zokhudzana ndi zachipatala anali munthu wodziwika bwino, kaya mwina ena ake amaatchera ndale, kaya zidakhala motani komano mwina anthu ena ake samaaonera bwino, amafuna atawachotsa. Nde adatuma anthuwa, anthu otumidwa adalandira ndalama zawo mwa ganyu Kupita kumene kuja samafunikilanso ndalama iyayi chifukwa ndalama adalandila kale. Samafunikila kubanso katundu wina aliyense chifukwa ndalama zawo bwana wawo amene adawatuma ndiye kuti mwina mwake adatani, adawapatsa kale. Laptop ija idali chonena kuti no, ningotenga ichi chokaonjezela pa ndalama zija basi. Chinthu chomwe sichingandilemetse pothawa. Zosayenda, zosayenda olo mpang'ono pomwe. Tinkakamba nthawi imeneja kumanena kuti, Mayi Victoria Bobe, n'zothekatu kunena kuti mwina mwake adali ndi ana. Eh? Ndi zoona, amayi aja adasiya ana. Ana achichepere, kenakonso ka m'manjanso kadaliko. Hmm? Ana amenewo ndiye kuti kumakula opanda mayi. Nkhani zake, ena ake basi kupangirana maupo kupita kukapha chani, ayi police ikachita kafukufuku tikhala tikumva bwinobwino. kuti kodi ndi ndani nanga zidakhala motani adakawapha amayiwa pa zifukwa zotani update yomwe timafuna tibweretse ndi imeneyo ngati muli ndi maganizo pa nkhani imeneyi ena aliwonse mukhoza kuwayika mu comment section kuwayika molemekezanso maganizo anzathu mwina tidzingomaliza pano kunena kuti ifetu kwathu kumangopemphererabe kunena kuti no amayi amenewa mzimu wawo uwuse mu mtendere komanso nde kuti anthu amene adasiyidwa Ana, tiana tawo, achibale, amuna awowo, onse amene adasweka mitima, ayi ndithu Mulungutu achiritse mitima yosweka, mm, Mulungu abweretse mtendere ku mitima yosweka, abweretse chitonthozo ku mitima yosweka. Pepani kwambiri. Yeah, maganizo ayikeni mu comment section. Molemekezanso maganizo anzathu akutitu.